Takumana pano pa Word Made Flesh pamene timapondesa mau dothi ncholinga chonena kuti Mulungu ayankhule ku nyengo zimene ife tikudusamo. Lero tikunena kuti satana waponya joka, wasankha mbusa kuti achitise Mulungu manyazi. Ndipo mau athu tiatenga kuchokera pa Mateyo chapter cha 21 ndime ya 33 mpakana ndime ya 40. Yesu adati, Imvani fanizo lina. Munthu wina anali ndi munda wake. M'mundamo adabzalamo mipesa namanga mpanda kuzinga mundawo. Adakumba nkhuti yoponderamo mphesa namanga nsanja yolondera mundawo. Pambuyo pake munda uja anaubwereka alimi, iye nkunyamuka ulendo wa ku dziko lina. Nyengo yotchola zipatso itayandikira, munthu uja adatuma antchito ake kwa alimi aja kuti akatengeko zipatso za m'munda muja. Koma alimiwo adawagwira antchito aja wina kummenya, wina kumupha, wina kumponya miyala. Munthu uja adatumanso antchito ena ochuluka koposa oyamba aja, ndipo alimi aja adawachita chimodzimodzi. Potsiriza pake adawatumira mwana wake, nanena kuti, Mwana wanga yekhayu akamchitira ulemu. Koma pamene alimiwo adaona mwana wakeyo, anayamba kuuzana kuti, Ameneyu ndi amene ati adzamsire chumachi. Tiyeni timuphe kuti chidzakhale chathu. Tsono adamugwiradi namponya kunja kwa mundawo nkumupha. Kodi mwini munda wamphesa uja akadzafika, adzawatani alimi aja? Iwo anati, Adzawapha mowazunza alimi oipawo, munda uja nkubwereka alimi ena amene adzampatsa zipatso zake pa nyengo yake. Mau a Ambuye. Ulemu kwa Inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, Ambuye Yesu adanenapo kuti nkosoweka ndithu kumaona ndi kuwerenga zizindikiro za masiku athu ano. Uzidziwa pamene zinthu zodabwitsa zikuchitika m'moyo mwako ndipo uzisamala mwa njira imeneyo ndi kuchitapo kanthu kuti zinthu zisakusokonekere. Chinthu chimodzi chimene munthu akuyenera kumazindikira ndi kusalolera kugwiritsidwa ntchito kuti uwononge chinthu chako chomwe. Ndibwereze chimenecho. Kusalolera kuti wina akugwiritse ntchito uwononge chinthu chako chomwe. Lero ndati ndikumbutseni abale kuti nthawi zambiri Satana sikuti amakuonongera chinthu iyeyo aa, koma amagwiritsa ntchito iwe wemwe kuti uwononge chinthu chako chomwe. Nthawi zonse ndimapereka chitsanzo cha kholo lathu John Chilembwe amene sikuti azungu anamuotchera belo ayi koma anam'gwiritsa ntchito iye yemweyo kuti awononge belo lokhala lake monga m'mene anthu akugwiritsira ntchito lero a Malawi amene kuti awononge chikhalidwe cha a Malawi kumabweretsa ati ma zikhalidwe zoti kuti anthu azikwatirana amuna okhaokha atatiwonongere si ena iyayi akumapeza wina wake m'Malawi momuno woti awononge zake zomwe Si yekhayo. Mukatenga munda wa Edeni, munda umene unali wabwino koposa, unaperekedwa kwa Adamu ndi Eva. Satana sanabwere kuzawononga munda uja ayi, sanabwere kuzawononga zinthu ayi, koma anawagwiritsa ntchito iwo omwewo kuti awononge zinthu ndipo adathamangitsidwamo m'munda muja. wokha anawononga munda uja. Satana amazindikira kuti polimbana ndi Mulungu, khumbo lake ndi loti amuonetse Mulungu ngati kuti Mulunguyo ndi woipa kapena kuti ngati Mulunguyo ndi wosachenjera ndi wopusa. Cholinga chake chimakhala chonena kuti amushainire Mulungu. Ndi cholinga cha Satanatu, amshainire Mulungu ndi kumuonetsa kuti atha kum'foilitsira mapulani ake. Mukudziwa mmene Mulungu, Satana ana, ana, anawalira Mulungu atamuuza kuti, Tamuone Yobu mtumiki wanga? Ananena kuti, Aa, ndisiyireni. Kuti amuonetse Mulungu kuti akunama zonena kuti Yobu ndi munthu wokhulupirika. Mulungu salimbana ndi Satana, koma Satana ndi amene amalimbana ndi Mulungu. Amakhalira kusakasaka joka wina wake woti aponye, amponyere Mulungu kuti Mulungu amve kuti koma apa ndiye hee, Satana wakhomadi nkhonya ee. Ameneyo ndiye satana amanka nayang'ana kajoka kena kake. Kuli ngati anthu amene akudana amafuna kuti akupange china chake choipa choti umudziwe. Ndiye lero tikuti satana waponya joka. Satana waponya joka, wasankha m'busa kuti amchitise Mulungu manyazi. Taonani abale mmene dziko lathuli likuyendera. Takhala ndi atsogoleri mdziko muno ena oti anawerenga za zachuma, ena madokotala, ena antchito zachifundo, ena maloya, ena abizinesi. Ndipo tikudziwa kuti aliyense mwa atsogoleri amenewa mwanjira yake anayesetsa kulikankha dziko lathuli ndi kufika nalo penapake. Ena analikankha kwambiri koposa anzawo, chabwino, koma ndithu onsewa amayenda kandime kenakake kooneka asanayambe kusokoneza zinthu. Ngati mpingo, ntchito yathu inali kuwalondoloza amene aja kuti pamene pasakuyenda bwino. asasowe upangiri, asasowe ulangizi. Aliyense amene wasankhidwa akasokonezeka, ife osankhafe timanena kuti mwina kapena tinalakwitsa. Aliyense aliyense amene tinasankha ife akakhala kuti wasokonekera, ndiye timakhala pansi phe, kapena tinalakwisatu ife masankhidwe ake. Titakwiya ndi kumenya nkhondo yozifunira dziko labwino, tinasankha m'busa kuti atisogolere. wake wake wa Mulungu ndithu, oima pa gome, otumikira Mulungu wachifundo, amene si mlendo ku zochita za Mulungu ayi, ndipo nkhani za m'Baibulo akuzidziwa bwino. Ndipo tinakhulupirira kuti ngakhale Mulungu atha kunena za iye monga ananenera za Davide kuti, Ndasankha mtumiki wanga wa kumtima kwanga. 1 Samueli 13 ndime ya 14, Ndapeza Davide mwana wa Yese, munthu wanga wapamtima, amene azichita zonse zimene ine ndikufuna. Ntchito za Atumwi akuterotu. Koma tikayang'ana zimene zikuchitika lero, kuyambira tsiku loyamba mpakana lero, m'busa wake wa Mulungu sizikuyenda. sizikuyenda m'busa wake wa mulungu m'busa wake wa mulungu chongolowa nsungu za matenda oopsa zinayamba kuonekera masankhidwe a nduna odabwisa ndipo sipanachedwe korona uyu aza moyerayo covid Sipanatalike kolera uyu aza moyerayu kungokhalanso ngatino Yobu mtumiki wokondedwa wa Mulungu osachidwa ndi ntchentche mavuto nyachii pena paliponse kolera atangotha cyclone Freddy uyu aza moyerayu. boma ndi chipani chawo nkuzakhalanso ngati mulili wina wapadera wokawa ma sate sauzande kwacha a anthu olirira maboza a fetereza? Sizikuyenda mtumiki wa Mulungu, mbusa wa Mulungu sizikuyenda. Ngati anthu okhulupirira sitingaseke maso, sitingapsinye maso athu ndi kuvindikira mapirikaniro athu nkumangoona ngati kuti izi nzandale, ayi ayi. Ngati anthu okhulupirira kuti dzikoli ndi la Mulungu sitingasinzine nkumangonena kuti ah ndi za ndale mm mm mm mm izitu satana walowapo satana walowapo ndithu mu zimenezi. Titha kunena mosalakwa kuti mwa mautsogoleri onse. Uwu ndi umene wadabwitsa koposa mtundu wathu, ndi kutiponya mu ng'anjo ya moto ngati sitikudziwana, ngati kuti kapena sitinamwetulirane nthawi ya mavoti. Aliyense kumachita kudabwa, koma awa ndi omwe aja? Ndikukhulupirira kuti Satana atangomuona m'busayu akuthamangira udindo, anangoti male, joka wanga uja ndi ameneyu, joka wanga uja ndi ameneyu, Mulungu andidziwe tsopano. Lero tikuti satana wapeza joka, wasankha m'busa kuti amchitise Mulungu manyazi. Mwa usogoleri wonse umene ukuoneka kuti ndithu ndi ochitisa manyazi ndi odesa nkhawa ndi umenewu. Wasankha m'modzi mwa ana ake kuti aononge plan yake ya Mulungu ya chipulumutso. Wasankha wa mkati mommo, mkati mwa mbumba ya Mulungu kuti aononge chuma cha Mulungu amene, chuma cha atate ake. Ali ngati kapitawo uja wa pa Mateyu 24 ndime ya 48, amene mbuye wake atam'khulupirira ndi chuma, iye anayamba kumenya antchito anzake n'kumadya ndi kumamwa pamodzi ndi zidakwa, likuterotu Baibulo. Satana akagwira wa m'nyumbamo, amati wagwira ponona. Ndipo ngati iwe suzindikira kuti wambwandiridwa, umakhala womvetsa chisoni kwa mtundu wonse, pakuti umayamba kuwononga zako zomwe. Umayamba kuwononga anthu ako omwe. mwana olowerera satana anakadamira ndithu mwana olowerera uja ndipo anagwiritsa ntchito kuti aononge chuma cha bambo ake chomwe kuli ana m'midzimu amene satana waagwira ndipo lero akuononga mabizinesi a makolo awo akuononga mbiri ya makolo awo kugwiritsa ntchito mwana wa m'nyumba mwako mommo kukakuitanira akuba ndi kukulanda zinthu samatenga wakutali Akapeza wa m'nyumba mommo amati wapeza joka. Tengani Yudasi. Satana anamugwira kuti akaononge Mbuye wake Yesu Khristu. Kodi bwanji Satana samatenga Zakeyo kapena wina wake wakunja uko? Bwanji sanatole m'modzi mwa Afarisi aja? Koma onse aja amene ankamudera a, a, ankamudera Yesu nkhawa ndi kumakangana naye, aja amene amadana naye, Palibe ndi mmodzi yemwe amene anakampereka. Inuyo mukanena kuti iwo aja samanziwa Yesu? Mukanena kuti iwo aja samam'dziwa Yesu kuti mpakana akasowe kuchita kulozeredwa ndi wina wake? Aa! Satana ataona nkhwiru ya Yudasi yokonda makobiri, anangonyambitira. Ali ehe! Apa ndapeza joka! Ndapeza joka! Ndigwiritsa ntchito munthu wake ameneyi, munthu wake yemweyi kuti achite manyazi. Satana akamakukadamira nthawi zina amakhala kuti waona kenakake mwa iwe konkodola. Waona kenakake mwa iwe konkodola, kaya ndi kukondetsa za makobiri, kaya ndi kufooka kwa mtundu chani, ndiye kamene kaja kamamkodola ndikunena kuti uh-huh, koma ameneyo. Lero ena amaganiza kuti Ambuye Yesu sanachite bwino pomsankha Yudasi. Ena amaganiza kuti Ambuye Yesu anapanga mistake kumsankha Yudasi monga mmene anthu lero akuganizira kuti tinapanga mistake kuwasankha awa. Koma ndi satana ndithu. Ndi satana. Anaona joka mu chisankho chathu ndipo mmene wamdumphira mkhosi safuna kumusiya. Wamkakamira ndithu pakhosi, wamukinkha pakhosi. One mistake after another, one mistake after another, lero ndi izi tikumva za misonkho yosekesa kwabasi yoitanitsira magalimoto kunja. One mistake after another. Pajatu amanena kuti choipa chimasowa matampa, choipa chimasowa zivindikiriro zambiri, ndiye zivindikiriro zikachepa ma mistake amangokana chulukirachulukira. kuti ukaphimbe chija ufuna uka, ukatenge tampa yapo ukatenge tampa yapaja kuiwala kuti panavinikira iwe ponso unavinikirapo zina kuinyamula tampa imeneija ukavinikirirapo ma mistake amangokula zoipa zikachuluka matampa amafunika ambiri ndipo matampa amachepa lero matampa achepa makobiri asowa uku kodi tipange bwanji tikatenge kuti chakuti chakuti apa tinasololapo kodi tipange bwanji kuti ti- tichite kava pamene paja Satana walowamo. Mwina lero titha kunena kuti Satana wazipezera m'busa oti awononge dziko la Ambuye wake. Sizachilendo. Amatha kuzera mwa bambo wa m'nyumba kuti awononge banja lake lomwe. Mamuna wa m'nyumbamo awononge banja lake lomwe. Zimatha kutheka. Atha kumpopa mzimayi kuti awononge banja lake ndi manja ake. Amamva kukoma kutenga wamkati momwemo monga mmene andale amamvera kukoma akakaweza membala wamkulu wa chipani china. Satana yemweyo ndi uja amene adafunanso kukalowa mwa Petro ndi kumpangitsa zomwezo koma analephera. Petro anamulephera chifukwa Petro anali katundu wotetezedwa. Katundu wotetezedwa Petro! Petro anali katundu wokhomeredwa inshuransi mwakuti Ambuye anachita kulumbira, Mateyu 16 ndime ya 18, kuti mphamvu za imfa sizagonjetsa. Mwala weniweni, Petro, thanthwe! Yesu amadziwa ndipo sanambisire Petro, anamuuza kuti, Petro. Mulungu walola kuti Satana akupeteni nonsenu ngati tirigu, Luka 22 ndime ya 31. Ndipo akunena Ambuye Yesu kuti, Koma Ine ndakupempherera kuti usaleke kundikhulupirira. Yesu anamteteza Petro ndi mapemphero ake. Eyo, wodala Petro, wodala Petro! Akuchita kumuuza kuti, Uchenjere, Mulungu walola kuti mupetedwe. Hmm. Ambuye Mulungu wanga, Ambuye Mulungu wanga, bwanji simunamunong'oneze mbusa onzathuyu kuti chenjera, Mulungu walola kuti chipani chanuchi chonsechi chipetedwe? Bwanji simunamchenjeze? Lero ndichi chingokhala ngati chipani cholozedwa, chingokhala ngati chipani chopepetulidwa. Ntchito za Satana amagwiritsa ntchito manja anu omwe kuti muononge tsogolo la ana anu. Kodi chipani chimenechi, kodi zipani zimenezi ana amene akubwera m'mbuyomo azapeza anthu akuzikhulupirirabe? Chimakhala chomvetsa chisoni kugwiritsidwa ntchito kuti uwononge zako zomwe. Ngati mwana onamizidwa kuti aloze ndi kupha makolo ake amene akhala akumulipirira fees, afiti anzake kumuuza kuti tiye uwaphe awawa, tikugulira ndege. munthu kupha dziko limene lakukuza nthawi yonseyi, kupha dziko limene lakhala likukusamalira nthawi yonseyi, kulakwira mtundu wako. Ngati pali tchimo limene Paulo Woyera sanafune kuti limukhuze, ndilo tchimo lolakwira mtundu wake. Adachita kuitanitsa msonkhano ku Roma ndikuwauza anthu kuti, Ngakhale ndabweretsedwa kuno, sindinalakwire mtundu wathu, kapena miyambo ya makolo athu ayi. Sikuti ndinali nkanthu koneneza mtundu wanga ayi, akufuna kupewa tchimo lolakwira mtundu wako, Ntchito za Atumwi 28 ndime ya 17 mpaka na 22. Koma onani lero, koma onani lero, anthu sakuchiona choipa, sakuchiona choopsa kulakwira mtundu wawo womwe. Ngakhale pa nkhani zosokonekera ngati zokwatirana amuna okhaokha izi za mathanyulazi, mtumiki wa Mulunguyi wangoti duu. Wangoti duu nzina la kulemekeza malamulo. Ndiye ndi zija njoka imalowa mnyumba na utoiona nzina la kuteteza chilengedwe. Funso nkumati, titalubwalubwa zonsezi ndiye titani tsopano? palibe yankho loposa kunena kuti tibwerere kwa mulungu tibwerere kwa mulungu hoseya 6 ndime ya 1 mpaka na 3 tiyeni tibwerere kwa chauta watikhadzula komabe azatichiritsa watikantha komabe azamanga mabala athu inu ndi ine tikungoyenera kubwerera kwa mulungu ndi pemphero Timapempherera mvula kuopa njala. Nthawi iliyonse mvula ikasowa, timakaipempherera. Lero yakwana nthawi yakuti mipingo yonse iyitanitse mapemphero opempherera mtsogoleri wathu chifukwa apa zafika pa muliri tsopano. Ambuye Yesu adateteza Petro ndi pemphero. Mpingo wathu wa Katolika umateteza mabishopu ndi papa ndi mapemphero. Misa ina iliyonse timatchula ndipo timapempherera. Petro atamangidwa, mpingo unapemphera kosalekeza ndipo anatulutsidwa. Tisamusiye mtsogoleri wathu yekhayekha. Tisamusiye mtsogoleri wathu yemwe. Ndikutheka ndithu kuti ali m'maunyolo. Azibusa anzake, atsogoleri anzake muitanitsireni mapemphero munthuyu. Timusonkhanire ndi kumpempherera monga mmene timapempherera mvula muja. Kaya tikasonkhana ku stadium, tikasonkhane monga mmene timasonkhanira muja, mapemphero a dziko lathu, ndipo timpemphe Mulungu amchitire chifundo. Apo bii, apa ndiye satana wapeza ndithu. Wapeza! Wagwira joka! Cholinga chake amchitise Mulungu manyazi. Aziti wako yemwe ndamene waononga dziko, wako yemwe ndamene waononga nthaka ya Malawi. Abale anzanga, tikungoyenera. Pemphero ndi chida champhamvu. Ndiye pano ndimaliza ulaliki wangawu ndi pemphero, limene ndikufuna kuti ndikupempheni kuti mulikopere penapake ndipo muzimpempherera tsiku lina lililonse mtsogoleri wathuyu. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse, Mwana wanu adateteza Petro ndi pemphero lamphamvu pa nthawi imene mudalola kuti Satana awapete ophunzira ake onse. Lero tikuona zizindikiro zodabwitsa za ntchito za Satana pakati pathu. Tikupemphani, kuti Inu amene pachiyambi mudamusankha mtsogoleri wathu kukhala m'busa woweta nkhosa zanu, lero musamusiye, kuti akhale m'gulu la mimbulu yowononga ana anu osankhidwa a dziko lino la Malawi, koma mumpulumutse, ndipo mumuunikire ndi kuwala kwamphamvu, komwe kuja kumene mudagwetsa nako Saulo pa njira ya ku Damasiko. kuti zonga mamba zitachoka m'maso mwake, athe kuonanso, nakhalenso mtumiki wanu wamphamvu ndi kubwezeretsa ulemu wanu m'dziko muno. Imvani kulira kwa mtundu wa Amalawi monga mudamvera kulira kwa ana a Israyeli ku dziko la ukapolo la Eguputo. Misozi yathu monga misozi ya khanda lopanda mphamvu, kulira kwathu monga kwa Ismayeli mwana wa Hagara, kukwere ngati pemphero ndi kumveka ku mpando wanu wachifumu. Ng'ambani thambo ndi kubwera kuzationesa njira yopulumukira. Tipaseni mphamvu zosinthira zinthu nziko lathu ndipo mutichosere mantha opanga zinthu moyenerera. Tupempha zonsezi nzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale, tiyeni tipitirize kupemphera, kupempherera dziko lathu, kupempherera atsogoleri athu.